The DC purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku malawi kuzukanso mmawa uno kukuimirirani inu amalawi kukulankhulirani inu amalawi amene mmakhala ndi mawu amene mmakhala ndi nkhawa koma mwina mmasowa njira yokuti nkhawa zanu zimveke Ine ngati president wanu wa anthu osauka ndizaima pa chilungamo ndipo sindizapanga mantha konse makamaka mu ziko langa limene ndinabadwira momuno ndipo sindili kunja ndimakhala konkuno ndimayendaso pena paliponse opanda bodyguard kwa amene angandifuneyo atha kundiyimbira foni pa zero ma 9 awiri 365 maziro atatu 5 ziro ma 9 awiri 365 maziro atatu 5 ine sinimapanga mantha ndipo sinimaona kuti ati uyu ndi wa army uyu ndi wa polisi uyu ni ndani ndilibe nanu ntchito ine anga amene ndimawayimirira ndi amalawi mu nyengo imeneyi ya ati mundikhululukire mundikhululukire amene kwa nthawi yoyamba wagona kuchikwawa kunchalo kampeni itafikapo zitafikapotu ndale zafikapo somano pamene kwasala masiku 4 okha kuti anthu apite ku kampeni kampeni yotsirizira komanso anthu akavote masiku 4 okhatu kuti anthu asirize kampeni komanso anthu akavote lachiwiri lino olira alire osangalala asangalale komabe mawu anga ndi omwe aja kuti amalawi popita kumeneko mukamukumbukire chilima mumuvale chilima ujayo nkhope yace ija muziyiyang'ana kunena kuti munthu amene uja should not die in vain tidzaziwe zimene zinachitikazo kuti munthu amene uja ndi anthu ena aja anayenda bwanji ndipo amalawi si nthawi yomvera munthu chisoni kuti azikanena kuti "Ah, ati mundikhululukire ati akukhululukire ndi ndani iwe ndi amene ukawauza anthu kuti muzapita ku kenani ndi, u- ndi uja ukanena kuti osadandaula iyayi we are fixing the economy iwe ndi amene ukanena kunena kuti you must trust the process lero lino after five years ndiponso ndi 6 years mwatafuna tafuna mwabaiba ndalama mwaanamiza amalawi za fetereza apanso ndi pamene mukuanamiza amalawi kunena kuti "Ah, fetereza tizimugulisa 90 wina 50 nambala wina 15 kani nambala ndija ndakupasani ijatu amalawi amene atakagule fetereza kapena wamugula fetereza 90 yo atenge screenshot ya lisiti anditumizireni Imene ija ndi chinyenga aphunzisi. Koditu andale tikamanena kuti andale amakufunani inu nthawi ya voti ndiye ndi izitu. Taonani inuyo ndikamakuuzani kunena kuti akuluakulu popita kumenekoku muvale nkhope ya Chilima sikuti ndikungonenatu iya. Mwachisanzo tikamanena kuti Chilima anali akatundu, Chilima amalifunira dziko lino zabwino. Tapitani mwachisanzo muone mmene akupangira andale. Palibe wandale wapita ku Kasasile kukaona anthu aja akuvutika aja, kukapanga kampeni, kukakhala nawo ndikuwatonthoza, palibe. Ku Kasasile kumene a army anthu oyipa kwambiri achita deploy ana kuti apite mma centres ati azikapanga mmene momwe azikanamizira ngati aku, akubweresamo chitetezo ili film yokuti ati azibera mavoti. Kodi zonse zimene mukupanga ati tikuziziwa? Mwanyamula ana amene angotuluka kumene ku training kuwasiya akuluakulu a experience ndikuwavazika uniform for the first time ulendo nawo mma centre konse kumene kuli a opposition stronghold yawo mwayikaikako army ati ncholinga kuti ati azikasinthanisa mabokosi koma ndiye mwauponda tu. Uwu ndi uthenga wopita ku opposition mudziwe kunena kuti anthu abwera kumeneko ndi ana okhaokha a army. kaya munimanga kaya simunimanga zili ndi inu ndilibe nazo ntchito koma tikuyenera kuti chisankho chimenechi chiyende mwa chilungamo aliyense akavote avote uh, munthu amvotere munthu amene akumufuna ine sindimapanga za uchisiru iya ineyo sindimawopa wina aliyense ziko lino ndi lathu andi ziko ili ngati sitili samalira kuzakhala mavuto oopsa choncho anthu aku Kasasile ajaso ndi amalawi anayenera kuti anthu amene ajawo aziwe zimene zi, zikuchitika mu ziko lawo aone andale kuti ma, manifesto yawo ndi bwanji akuti chani akuwasamalira bwanji anthu ena amene ali ali osafunikira kwambiri muno m'malawi tikamanena kuti chilima akanakhalapo ndi ija anthu aku, a- aku likoma island ku, ku, ku likoma island ku Chisi island palibe wandale wafikapo even olo wa MEC amene palibe amene wapitako kumenekoko koma muona polengeza paujeni akuti likoma chisi island kachani kumenekoko ali- azipitako a- a- a- a MEC-yo kumakalengezako azikalengeza ngati ndani ndi wandale mmodzi yekha amene anapita kumenekoko kukacheza ndi anthu akulikoma ndi malemu chilima basi ena osewa palibe amene wa- wayerekeza munthu olo mmodzi kusonyeza kuti anthu akulikoma aja amatengedwa kukhala agalu anthu akulikoma amatengedwa kukhala anthu osafunikira amafunikira nthawi ya voti basi kuteroko ndi pamene muti mwaone aujana andale ati azipanga matama kuma- kuma- kumalankhula za kulikoma and it is better likoma ija ikanakhala dziko palokha ma island onse mukanango achita declare kuti akhale maiko paokha even kukasasire kuja anthu amene ajawo sanayenere kukhale ama, akhale amalawi iya ndizomvetsa chisoni ndiye wina aja azikanena pano kuti mundikhululukire ati akukhululukireni ndani ha? ndipo tu khandi misala khandi chani panayeneranso kuti anthu ma presidential candidates wa musamangowalola kuti aziyima tuya muziyayeza kaye m'mitu mwawo kodi kodi amenewa ali bwinobwino kapena mwina ena awa apenga chifukwa zimene zikunenedwa zosiyana kwambiri ndi zimene amalawi amaziyembekezera choncho munyengo imene iya mundikhululukire imene anthu akuvutika kwambiri ndi mafuta ndipo ngati kuli kulozedwa kaino a opposition mamuloza anzanuyo mamulakwira kwambiri inu mukaloze pakana mafuta ufiti wa mtundu wanji mafuta nthawi yokuti anthu apita kovota ndiye ngati kukulengeza ndi inu a opposition kumanena kuti a opposition akuchita sabotage nkhani ya fetereza nkhani ya mafuta inu ngati ndi muli ndi aja amatchedwa m- alangizi enieni a president mukanamulangiza kuti ngati boma likuchitidwa sabotage

kuli bwanji munthu amene akuwadyesa anthu chiteze kuli bwanji munthu amene waakwezera anthu zinthu kuli bwanji munthu amene waaonesa amalawi nyekhwe ndiye m'malo mwakuti uchite resign ndiye uzikanena kuti ayi ine mundikhululukire ati akukhululukire ndani andi sindikudziwa kunena kuti why are you so weak pakana lero maministers adakalibe mu cabinet Munayenera mu, muthese cabinet muyithese ngakhalenso inu mukananyamuka mupite ku nyumba kwanutu chifukwa chake dziko lino silikuyenera kumayendetsedwa ndi anthu andale as, as, as we are going to the elections. Munayenera muchite resign nonse muchokechoke mboma mu anthu bom, system ya boma iziyenda yokha osakhala muzikhala ngati mukuopseza iyayi uminister unayenera uthe upresident so unayenera uthe muchite ujeni ujeni dissolve litiro Sikupitatu kupanga reshuffle cabinet koma muchite dissolve u cabinet wo, u president wo muchite dissolve zonse. Ndi zimene zikufunikiratu. So musamanamize anthu. Aye mundikhululukire ati akhululuke ndani? Palibe zokhululukirana izi ndi za boma. Anthu akuvutika kwambiridi mpite ku Nkhotakota uko, mupite ku Machinga uko, mupite ku Mulanje uko. Anthu chi- zigubu zijazo a- mafuta aja kuti athira kumapereka ina 10,000 yapadera. ina 5000 yapadera mmene zavutira kuno ku malawi so ine ndizamukumbukira chilima nchifache ndizaku- ndikukuzani amalawi kuti kumbukiraninso ni chilima pamene mukupita kukavota chifache chilima anali ndi welfare ya anthu chilima ndiye khayo eh, khayo presidential candidate amene anapita kulikoma kukacheza ndi anthu Ichi ndi chilungamo chake ndi zili mu history ena ndi awa akuwanamiza anthu ku nkhata bay eh? apepe kale kuti ati azamanga university abale walephera kuimanga university even olo primary sukulu ya kwanu konko kulibe kuli primary ina anthu ana amaphunzira mmitengo ndi maziphunzitsi amakwera m'mitengo ndi kumaphunzira kulibeko china chilichonse ku nkhata bay mukalowera apo pa kakwale apo muboma la chaka- chakwera ena amene ndikufuna ndi alilire lero ndi anthu amene amapanga masewera osiyanasiyana under uh, football association of malawi komanso national um, em, amatcha kuti malawi national council of sports kumene kuku- kuli katangale kwambiri amene akuzunzika ndi anthu amene amapanga masports osiyanasiyana masewera osiyanasiyana kaya javelin kaya boxing kaya masewera amene mukuwaziwa kaya volleyball anthu amene wawa ma, ma sports discipline osiyanasiyana amene wawa pakana lero samapasidwa funding ina iliyonse kuchokera ku national sports council of malawi anasiya kuwachita fund and yet papepalapo pamaoneka ngati anthu awa akupasidwa ndalama dziko lino ndilomvetsa chisoni even anyamata amene amasewera mipira ku ku ujeni ku mu timu ya malawi even ma allowances awo ndi ochepa kwambiri amasiyana ndi maiko ena kunoko chimene timaziwa ndi kuba basi and osewera ajawa achina gabadinho muhango aja andani andani onse aja amene mmaaziwa aja amangosewera mpira uja chifukwa chokonda dziko lawo koma ikafika nkhani yoapasa treatment yabwino kulibeko anthu a- osewera masewera osiyanasiyana akuzunzika kwambiri kuchokera ku uh, national uh, sports council of malawi kumene kuli katangale 3 years now anthu amene ajawo opanga kaya zopanga za ujeni zosewera bawo masewera osiyanasiyana kaya awa osewera za ujeni zo- masewera apamchenga akuvutika kwambiri kuvutika kuvutikatu sakuwapasa sponsor ujeni nd- ujeni ndalama zina zilizonse kuti anthu amene ajawo atukule monga amene at- miyoyo yawo monga amene amapangira anzathu maiko ena even awa osambirawa mmadabwa maiko ena kumaona kuti anthu opanga zothamangathamanga osambira akutukuka kwambiri koma kuno ku malawi chimene timaziwa ndikupita ku parliament ndikukatengako ndalama phwii basi ndalama zija kumangomangira nyumba zanu mmakomomo Ena ndi awa a Betgame amene anapanga mgwirizano ndi a Football Association of Malawi, FAM. Anapanga mgwirizano wonena kuti mwana, timu ina iliyonse ya ana akawina game, mwana aliyense azimutumizira 50,000 mu foni mwache pompo pompo timu yawinayo. Ndiye ndikuuzenitu ana aja asewera masewero awo pakana chaka chatha palibe ujeni mwana amene walandira ndalama. kuchokera ku betgame komanso ku fam ndiye ndikumadabwa kuti kodi tsopano ndalamazi zinapita kuti ndalamazi zimapita kuti popeza mlaunch ija mmapanga ija siku lija munanena kuti mwa timu imene yangowina siku lomweli pamene yawinapo ndi pompo pompo muzitumiza 50000 mukadulako izikhala kaya 40000 44 46000 ana aja azimva kuzizira koma ndithu asewera magemu chaka chonse a bet game komanso a fam palibe chimene chikuchitika kuwayimbira mafoni amakuti tikupasani tikupasani tikupasani pakana chaka chatha katangale kuno ku malawi wafikapo kwambiri kuwatenga amalawi ngati zisiru kuwatenga amalawi ngati samaganiza choncho there is no way you can promote sports in malawi chifukwa anthu akumapanga zimene zijazo ali ndi nkhawa anthu akama- akumapanga ali okhumudwa we should not promise what we cannot do so ndikuwalirira amene wawa ah, ah, ah, ana amene wawa ah, ah, ochokera ma sports discipline osiyanasiyana both ku national Sports Council of Malawi komanso a Betgame a FAM mukuzuza anthu kwambiri and zimenezizi unduna oona za masewero munayenera kuti mulowererepo chifukwa kukuchitika za chinyengo kwambiri osewera masewero osiyanasiyana akuzunzika kuno ku Malawi chifukwa cha mchitidwe wa katangale nkhani ina imene ndikufuna ndilankhule pano ndiyopita kuja kumatchedwa kuti uh, ku local government makamaka ndikufuna ndikupempheni inu anduna mwina asanakuyimiseni mupite ukuku ku chikwawa mupite ku chikwawa mukaone mmene mafumu ena ma, ma TA ena akuzunzira anthu mukaone pali a TA ena sindikufuna kuwatchula zina ndingofuna ndiapase ulemu a TA akuchikwawa A TA a ku Chikwawa mwezi wina uliwonse pa 4 akumaitanitsa ndalama 5,000 kwa mafumu awo and mafumuwo alipo 350. A TA amenewawa amakhala ku Nchalo ndipo sindi, pofuna kuwalemekeza a TA amenewawa Ah, ndikufuna ndisawatchule zina chifukwa ndi a TA koma akumatu la- ah, kuyitanisa ndalama kwa mafumu awo aliyense 5000 ati ya transport pa folo pena paliponse mwezi ukangokwana amayitanisa transport and yet transport yawo kuchoka kwawo kukafika ku headquarters kwawo amalipira 5000 kapena 4000 koma amayitanisa kwa mafumu 350 eh 5000 aliyese komanso pano akunena kuti ati president chakwera waayimbira foni kunena kuti asankhe ati ati aphungu oyang'anira za za chipatala za agriculture zosiyanasiyana za ezi ndiye ati apange phwando la aphungu amenewowo aliyesenso mfumu mu 350 muja alipire 7500 ati ati kuli phwando koma kuifufuza nkhaniyo ndiyonama komanso akunena kuti president chakwera yemweyo waayimbiranso afumuwo kunena kuti afuna aamangire secondary school asanapite kovota aamangire secondary school kaya mwina kapena iyayi lachiwiri lino akavota pajatu akunena kuti aku NOCMA akangovota lachiwiri lino achosedwa ntchito kaya mwina president ndamene ati awine kaya koma alengeza pomba chatu zana lija kunena kuti ndikufuna aku NOCMA amene akundichitira sabotage za mafuta lachiwiri lino ndiachose ntchito so akunena kuti ati president chakwera waayimbiranso a- a- a- a TA amenewo komano pa chilungamo chache kumangofuna kumanena chilungamo osamaopa iya ndi a Ngowe a TA Ngowe akunena kuti akuwauza anthu awo kunena kuti achakwera akufuna amange secondary school kwawo kwa a TA Ngoweko ndi aliyense alipire 37500 ati yogulira malo kodi munthu TA ungagule malo mu ujeni mudera lako mesa ukanangolamula kuitana mafumu ako mpeze malo amene ali abwino ndikumangapo sukulu koma ati mfumu yena aliyese group village ndi osaliso group aliyense alipire 37500 Ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Ndikuona ngati nkhaniyi ngati sindiyilankhula, nkhaniyi ndi yoona sindiyilankhula ndiye kuti ndiwalakwira a Malawi. Ndi a kwa TA Ngowe ku Chikwawa. Akuyitanisa ndalama mwezi wina ulionse 5,000, mwezi wina ulionse 7,500, panonso akufuna 37, 500 yoku- yomangira sukulu imene chakwera wauza kuti pasanafike povotapo tikumangirani sukulu Bon Kalindo that is mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa